a y'aw hakili sigi a k'aw jigi sigi a ka da armée la an bɛ phase min kɔnɔna la an ye nin ye ka tɛmɛ ala ma mɛn a bɛ fɔ nin de ma la phase de harcèlement jihadisiw bɛ ka harceler u b'a essayer k'u b'an frapper côté caman caman na mais u tɛ se quoi c'est à dire u bɛ ko kɛ mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ bali k'i tɛ ko kɛ o mais n bɛ taa ko kɛ ani n b'a ɲuman kɛ est ce que n bɛ bɔ a ko kelen na wa a ko kelen a tɛ kɛ n ma leçon ye wa problème bɛ yen de o bɛ ka taa an ka armée attaquer mais a attaque bɛɛ la a si tɛ ka diya u la armée yɛrɛ bɛ ka wuli u ɲinini la armée bɛ k'u faga yɔrɔ dɔw fana la u bɛ ka taa armée attaquer i n'a fɔ an bɔra ka mɔndoro ta ye u nana ka camp attaquer armée wulila o kama est-ce que i y'a faamu ka mɔgɔ 79 personnes ka o faga o 79 personnes na Niger mɔgɔ fila yera a la Niger terroriste ba fila Burkina terroriste ba fila yera a la ani terroriste malien dɔw fana yera a ko la donc i yɛrɛ ɲɛ bɛ juguya in a fanga ka bon i yɛrɛ ɲɛ bɛ janfa a bɛ ka bɔ est-ce i y'a faamu frontière yɔrɔ la donc yan'o cɛ fɛnɛ e, u kun taara armée attaquer Tessit armée ye à peu près une soixantaine de personnes armée olu bɔ baara la donc n bɛ min fɔ aw ye malidenw n'a mɛn ko armée attaquera hakili sigi foyi tɛ yen an ka cɛw u labɛnnen bɛ attaque fɛn fɛn mana na bilahi u b'a attaque répond wa ni jihadisi min nana k'an ka armée attaquer a y'a bila aw kunna o jihadisi tɛ taa i bɛ to terrain kan i tɛ bɔ quoi tant que an ka avion bɛ an bolo an ka suprématie bɛ an bolo an ka sanfɛ minɛnw bɛ an bolo an ka sanfɛ kɛlɛkɛ minɛnw bɛ an bolo a y'a bila aw kunna foyi tɛ armée dépasser bi Mali kɛra puissance de ye le Mali est devenu une puissance dans la sous-région an kɛra puissance de ye sous-région kɔnɔna la an ma kɛ manamana puissance ye dɛ an kɛra puissance militaire de ye équipement min bɛ Mali bolo Mali tɛ siran foyi ɲɛ wa Mali tɛ se Mali dugukolo tɛ yen Mali tɛ se ka yɔrɔ min récupérer Mali dugukolo tɛ yen Mali tɛ se ka yɔrɔ min récupérer wa a y'a bila aw kunna ni ko o ko attaque k'a kɛra i b'a ye armée b'u tigiw poursuivre armée bɛ ratissage kɛ armée bɛ tila est-ce que i y'a faamu ka dimiba de sɔri terroristiw la nin yɔrɔ la an b'an ka finitigiw fo k'u ni baara u ni sɛgɛn donc malidenw anw de k'an préparer est ce que i y'a faamu an bɛ phase min na an ye jugu gɛn jugu taatɔla a b'a essayer k'a bɛ dimi dɔw don an na

ko ja malidenw y'a kɛlɛ dɔw ye malidenw ma ɲinɛ o kɔ donc nin période kɔnɔ élection ko kuma ni manamanakan an tɛ fɛ k'a mɛn an tulo la nin période kɔnɔ fɛn o fɛn de tɛ ka armée dɛmɛ a k'a ka kɛlɛ kɛ a kɛra se ye o a kɛra moyen a kɛra fɛn o fɛn o a kɛra soutien psychologique o n'o tɛ an tɛ fɛ ka foyi de mɛn an tulo tɛ fɛ ka don élection ko kuma la

ko ka a bila transition ka compte kɔnɔ k'a di armée ma malidenw n bɛ min fɔ a ye an bɛ fɛ an ka armée ka monter en puissance an fɛnɛ an k'a lajɛ an ka transition dɛmɛ an bɛ fɛ équipement ka sɔrɔ an k'a lajɛ an ka transition dɛmɛ a b'a dɔn nord kɛlɛ in a bɛɛ ye minɛnko de ye cɛw bɛ yen dusukolo b'u la mɔgɔko problème tɛ tuguni minɛnko de don wa an y'a ye sanfɛ minɛn de jɔda ka bon o de la malidenw ne hakili sigilen n'a fɔra ko armée ka camp attaquéra ne hakili tɛ wuli parce que n b'a dɔn minɛn min bɛ yen tant que ka avion to an kun bilahi dégât tɛ se ka armée sɔrɔ mali ka armée tɛ se ka défaite ta tant que an ka sanfɛla bɛ an bolo an ka sanfɛ minɛnw bɛ an bolo an ka avion bɛ an bolo donc n'a ma ɲa k'an y'a dɔn sisan avion jɔda ka bon kɛlɛ in na avion nafa ka bon kɛlɛ in na ɔ malidenw transition ye dɔ kɛ armée ye dɔ kɛ u ye hélicoptère kura kura naani di an ma ɔ transition ye kɔnti dɔ dayɛlɛ c'est à dire ko ni minnu bɛ fɛ k'ale dɛmɛ n'i ye transition dɛmɛ bi transition ka wari fɔlɔ fɔlɔ a bɛ taa armée de la transition ka pilier transition sigilen bɛ fɛn o fɛn kan o ye défense de ye bon an k'a lajɛ n ye kɔnti nimoro bila a bɛ BDM na an ka taa kɔnti alimante dɔrɔmɛ kelen man dɔgɔ ba kelen man ca a kɛra extérieur ye o a kɛra yɔrɔ o yɔrɔ a kɛra maliden kelen o kelen bɛɛ k'a lajɛ i k'i se kɛ armée sinɔn n bɛ min fɔ a ye ne taara komi n tɛna o da fɔ sinɔn u ye kɔnti yira ne la kɔnti wari hakɛ min bɛ kɔnti kɔnɔ a b'a kalama a tɛ miliyari yɛrɛ bɔ wari hakɛ min bɛ kɔnti kɔnɔ a tɛ miliyari bɔ a dun b'a dɔn an ye helicoptère minnu san ça fait 36 miliyari bɔn anw ka dɛmɛ malidenw ka dɛmɛ a tɛ miliyari yɛrɛ bɔ a tɛ miliyari bɔ wari min bɛ kɔnti kɔnɔ donc an k'a lajɛ miliyardɛriw bɛ mali la an k'a lajɛ olu caman bɛ mali la an b'a ye u bɛ ka nafolo kɛ kɛcogo minnu ka d'u ye seulement u ka u faso dɛmɛ diaspora bɛ caman na halisa an b'a ɲini u fɛ u ka dɔ fara a kan maliden ɲuman kelen kelenninw bɛ bonne volontéw bɛ yen an k'an ka armée dɛmɛ transition ka wari wari min bɛ ka bila BDM na transition compte la n'a fanba bɛna kɛ k'an ka finitigiw dɛmɛ m'a ɲini aw fɛ an ka taa alimante compte in a tɛ miliyari bɔ mais a ni miliyari man jan bɔn est-ce i y'a faamu e helicoptère kelen a bɛ taa sept huit milliards la donc hali an ma surunya helicoptère kelen sanni ou bien helicoptère fila ou bien helicoptère saba k'o di an ka armée ma donc an k'a lajɛ je sais que milliardaire damadɔ bɛ mali la ni olu yɛrɛ sɔnna olu yɛrɛ kelen bɛ se ka nin kɛ mais an tɛ compter o kan an bɛ ka compter est-ce i y'a faamu an ka fɔrisiw kan an bɛɛ ka kɔnte dɔrɔmɛ kelen man dɔgɔ ba kelen man ca mɔgɔ min bɛ se ka min kɛ min se ye min ye min bɛ se ka wari min di an ka kɔnte o kan an k'o fana kɛ ka armée dɛmɛ donc n'an y'o di état ma état fana b'o tɔ dafa a b'a ye tuguni an ye avion naani min ye état bɛ se ka na ni avion naani wɛrɛ ye tuguni ka fara o kan halisa donc an ka armée ka capacité tɔ a bɛ bonya a tɔ bɛ augmenter est ce que i y'a faamu besoin min bɛ armée la armée tɛn'o fɔ a da la. est-ce que vous voyez ni état ye min di armée bɛ baara kɛ n'o de ye mais anw de fana k'a lajɛ u bɛ baara min na u bɛ cɛsiri min na n'an fana bɛ se ka dɛmɛ ni contribution min kɛ état ye compte dayɛlɛ BDM na ne bɔra sisan ka taa parce que don o don n b'a fɔ n ka fɛn na n bɔra dɔ ye 50 mille ci n ma n taara verser BDM ka compte la o senfɛ n ye compte u y'a solde fɔ n ye mais a tɛ ça vaut pas un milliard mais a ni un milliard man jan donc an k'a lajɛ an bɛ se ka halisa minnu fara a kan an bɛ se ka minnu fara a kan pour que au moins au moins malidenw ka contribution a la an ka se ka se est ce que y'a faamu 10 milliards ninnu ma an ka se ka se 10 milliards ma 15 milliards ma donc armée b'a tɔ dafa on va voir encore des hélicoptères on va voir encore des avions d'autres est ce que y'a faamu d'autres moyens voilà donc o bɛ kɛ malidenw an bɛɛ ka contribution ye quoi donc n bɛ min fɔ a ye n tɛna video in janya a y'aw hakili sigi a y'aw jigi sigi a ye da transition na a ye to transition kɔ u tɛna aw janfa bi u t'aw janfa sini wa attaque ninnu fɛn fɛn kɛra a b'a mɛn armée b'a bɛɛ repousser wa armée ti k'i sigi dɛ armée fɛnɛ b'u ɲinini de la a y'a ye opération min kɛra marebugu armée de wulila ka taa terroristiw déloger u sigiyɔrɔ la

nka o mɔgɔ minnu n'olu fana ye attaque kɛ i b'a ye ni armée wulila o fana kama i b'a ye mankan tɛ kɛ yen tuguni donc an k'an hakili sigi an ka to transition kɔ an ka transition dɛmɛ